Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Mpumi. Mkazi ameneyu ndi otchuka kwambiri mu dziko la South Africa. Ndi tiktoker. Mkazi ameneyu waphedwa. Okuphayo kukhala mzake wa pa mtima amene anamuthandiza. Umu ndi m'mene zilili. Mkazi ameneyu amakhala yekha. Ndiye anali ndi nzake Makuzula nzakeyu banja limavuta mubanja mwake amakhalila kumenyana izi ndi izi ndiye mamuna wake anamuthamangitsa atamuthamangitsa amasowa kokhala ndiye mpumi anamuza nzake uja usavutike ungathe kubwera kunyumba kwathu tizizakhalila limodzi Makuzula anapita kwa mpumi amakhalila limodzi ndiye poti mpumi amagwira ntchito Makuzula amangokhala Makuzula amaphika chakudya pakhomo Mpumi amapita ku ntchito akabwera amapeza chakudya amakhala ee china chilichonse amapanga ndi Mpumi nyumbamo kugula chakudya izi ndi izi ndi Mpumi ndeno Mpumi akadya chakudya chija samava bwino tsiku linaso analowa live pa tiktok kumanena zakuti sindikuva bwino izi ndi izi ndinadya chakudya koma anthu sanazitenge serious iyeyoso sanazitenge serious nde wakhala ee tsiku lina anamgwira Makuzula akuthira zinthu zina zake mu chakudya sanazitengeso serious chifukwa choti anamukhulupilira nzake uja nde week yatha amavaso kuyabwa pakhosi kenako anayamba kukhosomola nde anapita kuchipatala atapita kuchipatala anamuuza zakuti wina wake anakuthira poison Ndiye Mpumi atamva izi, anali odabwa. Maganizo ake onse anapita kwa ndani, Makuzula chifukwa choti anamugwira nthawi ina yake akuthira china chake. Ndiye anapanga point, okay ndiye kuti ndi Makuzula komanso ndi iyeyo amene amakhala naye. Ndiye doctor anayesesa kumuthandiza mpakana Mpumi sanakwanitse, watisiya. Umu ndi mmene wafera. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti ena ake mutengepo phunziro. Akuluakulu ndimakhala ndikukamba nthawi zonse. Chifundo chimaphetsa. Osamapanga chifundo kwa munthu. Ngati mufuna kuthandiza munthu, mthandizireni kutali, osamubweretsa pafupi. Chifukwa choti anthu ambiri ndi asanje, makamaka ma friend amene mwakula nawo, ma friend amene mmatchula zoti ndi ma friend ndi amene amakupangani chipongwe. Nzanu wavutika asowa pokhala, mpangireni rent, then osamubweretsa kwanu. Mzanu wavutika afuna chakudya kamgulireni mpatseni osam'bweretsa kwanu hey tiye ukadye kwathu aa chifukwa akafika kwanu kuja amakuwerenga zimene uli nazo okay ena amatumiza akuba ena kukupha kumene mene wafera Mpumi apapa zikuchitika zimenezi daily akuluakulu akuluakulu khalani osamala ndi friend osakhulupirira friend Chonde akuluakulu, palinso anthu ena ake ndinu okwatira muli ndi azikazi anu, mumapita ku ntchito, mukabwera ku ntchito mumapeza mkazi wanu wakuvindikirani chakudya chili poterepo, inu mumangofikira kudya nokha nkumapita umakagona. Akuluakulu, choti muziwe ndi ichi, anthu ambiri akufa mu njira ngati zimenezi. Osakhulupirira munthu, even mkazi wako, even m'bale wako. osakhulupirira munthu. Ngati waphika chakudya munthu, dyerani nonse limodzi, iyenso adye. Kaya ndi mkazi wako, wadya kale, umuuze kuti idya pang'ono, kenako usiye. Ngati pali ana ako, aitane ana ako, tidye limodzi. Kukakhala kufa, mufe limodzi. Taonani mmene wafera Mpumi. Taonani, ndi zomvetsa chisoni kwambiri. Munthu woti wakuonetsera chifundo, zotsatira zake ukumupha!